Tá taispeántas Phort Láirge agus Chorcaí sa tSraith Lidl tar éis dul go mór i bhfeidhm ar dhaoine go dtí seo. Cén fhoireann a bheadh ag barr an tábla ina dhiaidh seo? Beidh Mícheál Ó Drisleáin agus Michelle Ryan i bPáirc Uí Riain don cheann seo.
Bhuel roghnaithe ag Kellyanne Hogan dul gairid leis an gceann áirithe seo agus Eve Power anois ag iarraidh féachaint an féidir scór a chruthú. Isteach go dtí Bríd McMaugh. Cúl agus Naoi gCúilín Go dtí seo leis ag Hogan an ceann-san ag taisteal isteach sa líontán agus sin cúl by dad ag Bríd McMaugh Sár scil ansan ag bean Bhaile Mhic Cairbre agus Port Láirge gafa chun tosaigh Féic arís ansan Scil iontach agus ní dóigh go raibh sí ag triail ar chúl nó an raibh? Corcoran arís. Port Láirge anois ag seasamh an fhóid, Darren, ag cinntiú go bhfuil go leor imreoirí thar n-ais agus go leor chun tosaigh chomh maith. Seans ansan ag Rachel Leahy. Uillinn ghéar go maith an ceann san ag taisteal agus aige deireadh laistigh den chuaille. Má sea, tá na scóranna ag teacht. Ard-iarracht ansan arís ag Rachel Leahy agus an bhearna thar n-ais dtí aon chúilín amháin. Sea, beidh tionchar ar chúrsaí anso. Cé a bheidh aige barra Sula mbeidh an tráthnóna agus an oíche istigh anseo i gCorcaigh, an ceann seo smachtaithe go deas ar an dtaobh thall agus anois Corcoran le pas cliste, amach dtí'n taobh thall agus arís, obair cosanta le déanamh ag Port Láirge ón tús. Katie Quirke, cúilín amháin sa chéad leath, bhí sí ciúin go maith, b'fhéidir go bhfuil deis ansan, bhuel tá sí dúisithe go maith ag tús an dara leatha, sin ard-chúilín.
Agus an féidir leo iad a spreagadh beagáinín anois, sin an cheist.
Lámh in airde ansan ag an réiteoir, an buntáiste tugtha díreach tríd an lár ansan tá Aoife Healy ag teacht, seans ansan agus tá sé sin neadaithe sa líontán ag Healy agus b'fhéidir tá tamall fós le dul ach buille an-mhór is ea é sin agus, bhuel, sárchúl, féic díreach tríd an lár. Díreach tríd an lár, duine ar bith ó Phort Láirge, bhí siad ag scaipeadh amach b'fhéidir, Sin stíl atá ag Corcaigh. na cinní rómhinic. Más ea, Port Láirge ag teacht arís. Níl ach scór amháin faighte ón mbriseadh agus é sin ag teacht ó Áine O'Neill. Scóranna ag teastáil, más ea, go dóite ó Phort Láirge anseo tráthnóna. Karen McGrath, taithí iontach aici siúd. Áine O'Neill arís. Iad ag cuimhneamh ar athrú eile a dhéanamh anois, an ceann san, b'fhéidir go bhfuil contúirt leis. Tá an ceann san ag preabadh agus ag preabadh isteach sa líontán ag an deireadh agus, bhuel, an t-ádh dearg ansan. Címid arís an ceann san. Seilbh ansan curtha isteach ag Bríd McMaugh. Chuaigh sé thar go hainnge. Bhí an cúlbáire Sarah Murphy ag teacht amach. Ach tá seans fós ag Port Láirge. Níl siad ach ceithre chúilín Chun deiridh ansan, an ceann seo smachta go deas ag Katie Murray. Ciúin go maith go dtí seo an ceann san ar chuma éigin coimeádaithe ag Port Láirge. Ach an chúmhaint, gan a bheith cúnta go measc na dtosaithe, b'fhéidir go bhfuil deis istigh ansan agus tá an ceann seo críochnaithe insan eangach. Is dóigh liom gurb í Claire Walsh a fuair an teangmháil déanach agus níl eatarthu anois i bPáirc Uí Rinn ach an bhearna is lú. An ceann san curtha isteach, dúirt tú leis. So, an bhfuil Chloe in ann é sin a chur thar an trasnán anois? Bhuel, an liú ón lucht leanta, inseoidh sé go bhfuil sí ábalta. Táimid cothrom don tarna babhta anois anseo. Tháinig ag an deireadh, bhí Corcaigh ar fheabhas ar feadh ceathrú uaire a chloig ag tús an tarna leatha. Ansan, codlatach, Port Láirge ag teacht thar n-ais. B'fhéidir go bhfuil deis acu anois dul chun tosaigh ach tá Port Láirge ag cosaint go tréan thall ansin. Bhuel, calaois, tá go deimhin, agus anois seans ag Katie Quirke Corcaigh a chur chun tosaigh arís. Tarlaíonn sé sin sin clisteacht freisin nuair a bhíonn tú ag imirt mar tosaí agus ag iarraidh seilbh na liathróide a choimeád agus anois deis ag Katie Quirke chun iad a chur chun cinn ar chlár na scór agus tá sé aimsithe acu so dhá nóiméad suimiúil go leor atá os ár gcomhair, a Mhichíl. a choimeád anso sa mbaile. Cúilín déanach ag Katie Quirke tar éis an gnó a dhéanamh ansan, an bonnán séidtithe, Corcaigh ag an mbarr arís anso tráthnóna.